ɛ sisoko an bɛ ala taala fo k'a tanu k'a wale ɲuman dɔn an bɛ masaw ka masa fo tɛgɛrɛ ma fɔ ka masa min sigi an b'a fo kudeta tɛ kɛ masa min na an bɛ o masa fo k'a tanu k'a wale ɲuman dɔn masa min ye masa fɔlɔ ye masa min ye masa laban ye ni an b'a fo k'a tanun k'a wale ɲuman dɔn masa min n'a mana diɲɛnatigɛ ko o ko kɛ sisoko n'o o ko bɛn de don o de kosɔn a bɛ fɔ waati bɛɛ lajɛlen ko alihamdulilayi ala kuli hali i y'a faamuya tanu bɛ ala taala ye lahalaya cogo bɛɛ lajɛlen a mana diɲɛ ko o ko kɛ i b'a tanun ka da o kan i y'a faamu n'a y'i fa ta n'i k'o ma bɛn ma a bɛ sɔn k'i ba ta n'i k'o ma bɛn ma a b'i kɔrɔ ta n'i k'o ma bɛn ma a b'i muso ta walima a k'i yɛrɛ ta ka taa n'i ye masa kɔrɔbɔbali an bɛ o masa fo faalu lima yurid masa min bɛ ko kɛ ko min ye ale masa diya foyi tɛ kɛ an bɛ o masa fo sisoko k'a tanu k'a wale ɲuman dɔn masa min sisoko ni tanuni de ka d'a ye kojugu i y'a faamuya sisoko tanu ka di fɛn bɛɛ lajɛlen ye n'i ye fatiya lajɛ bɛɛ ko fatiya fatiya f'a fɔl'a ma ko umul kuran i y'a faamuya ko kurana yɛrɛ ba o de ye fatiya ye aya wolonwula min bɛ fatiya kɔnɔ ah. n'i y'a lajɛ tanunikanw de don sisoko mm. o de kosɔn fatiya bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ f'i tɛ min dɔn ah. a bɛ se ka kɛ i t'a dɔn mhm. n'o tɛ a tɛ se ka kɛ fatiya tɛ o de kosɔn hali n'i ye kurana jigi i ka seli kɔnɔ i kan mana diya cogo cogo n'i ye kurana jigi i ka seli kɔnɔ n'i ma fatiya kalan fu don ala mako tɛ o seli tɔgɔ la malgré k'i ye kurana jigin a mako t'a la i y'a faamuya mɛ hali ni seli kɔnɔ n'i ye fatiya de kalan ka dan fatiya ma i ma foyi wɛrɛ d'a kan ala b'i ka seli a b'a accorder n'a kɛcogo ɲɛna mɛ ni fatiya y'a jɛ ka ban dɔrɔn a tɛ yen o de kosɔn fatiya bɛ se ka mako bɛɛ lajɛlen dilan adamaden i kɛcogo i bɛ kɛcogo min na k'i yɛlɛma k'i bila yecogo wɛrɛ la fatiya de b'a kɛ ka kɔmɔgɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye sisoko fatiya de b'a kɛ i y'a faamuya n'i y'a mɛn a bɛ fɔ fatiya kɔnɔ ko ihidina siratal mustakim i y'a faamuya sirata lezina an'amta alehim sisoko e sisoko fatiya ye kabako de ye dɛ ala an kanda ka taa sira kan sira min ye sira tilennen ye o aya kelen ala b'i kanda k'i taga nafolo ma a b'i kanda k'i taga furu ma a b'i kanda k'i taga den ma a b'i kanda k'i taga garisɛgɛ ma a b'i kanda k'i taga baara ma a b'i kanda ka taga ka taa ka taa ka taa camanba i y'a faamuya sogo o de kɔsɔn a fɔla mm. dɔnni ma ko siri n'i y'a mɛn ko siri o de kɔsɔn n ko i ma n ko kana sigi yan ka kuma baba fɔ nin n k'o ti lɔnni ye lalala lɔnni bɛ so kɔnɔ de o kuma nɔnɔnɔ lɔnni tɛ ah. kuma ye nɔnɔnɔ o de kɔsɔn n b'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen n ko parlons moins et puis travaillons beaucoup an ka kuma dɔgɔya an ka baaraba kɛ mhm. n'i ye kuma dɔgɔya ka baaraba kɛ e de y'a yɛrɛ yɛrɛ mɛ kumaba baara fitinin nafa t'a la i y'a faamuya donc n'i bɛ fɛ ka dɔnni yɛrɛ yɛrɛ kɛ dɔnni bɛ kɛ bon na a tɛ fɔ o de kosɔn n ko i ma n ko dɔnni kɔnɔ sa n ko ne tɛ kuma caman kala hali cinq minutes dɔnni kɔnɔ o bɛ ne bɔ i y'a faamuya fɛn min yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ dɔnni kɛ i n'i ka dɔnni ni fɛn min t'a kɔnɔ n'a tɛ se ka fɛn kɛ an b'o sara de don mɔgɔw kɔrɔ Sisogo. i y'a faamuya donc segu an bɛ ala fo k'a tanu k'a wale ɲuman dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye ala taala ka commentaire de segu n'i bɛ fɛ mɔgɔ ka jama a k'i sɔn i b'a tanu de fɔlɔ i b'a lege lege fɔ k'a nege wuli fɔlɔ de ka sɔrɔ k'i ka fɔta fɔ a ye a bɛ sɔrɔ k'i jaabi i y'a faamuya i ma ɲamakala ni dɔnkilidala n'o bɛ fɛ ka n'o bɛ fɛ k'i ka nafolo bɔ i kun o b'i tanu k'i tanu k'i tanu marafin yɛrɛ bɛ sigi ko n'o ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ tuguni e kelen pe tɛ i tɛ min ye o b'i bila o bɛɛ sanfɛ o de kosɔn hakili ma n'o b'i tanu dɔrɔn i b'i hakili sigi quoi i tɛ min ye n'o fɔl'i ma dɔrɔn tuma dɔ i ja ka ɲi ka tigɛ de i ka ɲi ka sigi ka miiri mais anw ta tɛ o ye tuguni yala anw yɛrɛ ka taa an ka kɛnɛ kɔnɔ anw de bɛ artisiw wele bon kɔnɔ walima an bɛ jeliw wele so kɔnɔ ne bɛ fɛ n'an taara i ka nin fɔ i ka nin fɔ i ka nin fɔ nafa jumɛn b'a la c'est zéro makufu nafa nafa t'a la i y'a faamuya sinon ni da y'i yɛlɛ da fu y'i layɛlɛ a bɛ tila k'i jigin o jigin cogo la dɛ o de kosɔn n'i bilara yɔrɔ la i tɛ se min na baara kɛ dɛ n'o tɛ i bɛ lebu de a faamuyali ko ɲuman ala k'a d'an ma an bɛ ala fo k'a tanu k'a wale ɲuman dɔn ala taala foli kɔfɛ n bɛ to k'a f'i ye n ko cɛ min ka di ne ye ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan o de ye muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ma muhamadu basiri kira sisogo n'i ye muhamadu dɔn ka ban i tilala n'ala sɔnna ka muhamadu kanu yɛrɛ fitinin sigi i sɔnkun na sisogo i tilala dɛ sisogo mɔgɔ bɛ se k'i dan diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na a m'i dan hali bi n'a y'i dan kira tanu na ka ban i t'a sɔrɔ tugu fɔ ka diɲɛ wuli o n bɛ to ka cɛ kelen tɔgɔ f'i ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ko sɛki ibrahima ɲasi sɛki ibrahima ɲasi i t'a tɔgɔ fɔ yɔrɔ si ni mankan dɔ ma bɔ ah, i y'a faamuya sɛki ibrahima ɲas ah, eh, seko kabako don mun y'a kɛ kabako ye alulubɛtu de y'a kɛ kabako ye i y'a faamuya alulubɛtu de ye sɛki ibrahima ɲasi kɛ ibrahima ɲasi ye alibati ye jɔn ye kira n'a somɔgɔw a kɛla olu de fɛ kira tanu yɛrɛ de ye fa wuli ale la ka n'i y'a mɛn ko fa mɔgɔ ɲɛna ko fatɔya bɛɛ de ye ka yala dugu kɔnɔ o tɛ fatɔya o mɔgɔ dɔ bɛ a ka kɛnɛ a bɛ kɔlɔsi kan mɛ fatɔya b'a kan ka tɛmɛ hali fatɔ min bɛ yala kan kiraya fatɔya yɛrɛ de bɛ dɔw la o de tun ye sɛki ibrahim ɲasi n'a ɲɔgɔnnaw ye ala k'an don a hɔrɔma na si so an bɛ sɔlatu kɛ muhamadu kan aminata den ni abudulayi den danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka sɔn hɛrɛma cɛ min ka di ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan ala tala ye cɛ min tanu kuranna kɔnɔ ala tala ye cɛ min tɔgɔ tugu a yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ sɔlatu k'a kan ala k'an don a hɔrɔma na o cɛ de ko n bɛ to k'a f'i ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o cɛ de ko a ko la tusɔlu aleya sɔlatan batara a ko ale muhamadu ko n'a bɛ sɔlatu kɛ ale kan k'a kana sɔlatu kɔtigɛni kɛ ale kan a ye sɔlatu dafalen kɛ ni min tɛ se ka sɔlatu dafalen kɛ i da jɛ i y'a faamuya hmm. n'i ye sɔlatu kɛ muhamadu kan n'i m'a somɔgɔ don a la fu b'i bolo yɔrɔ yɔrɔ ka d'i ye t'a ɲɛɲini fu de b'i bolo alahuma sɔlala muhamadu wasalim nkalon can tɛ hali n'an faw y'a kɛ ka tɛmɛ eh. olu ta bɛ se ka kɛ fili ye mɛ sisan an y'a la ka bɛn min ma an y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a recherche bɛ kɛ n y'o de fɔ n ko débat man ɲi ka kɛ tuguni ah. i y'a faamuya n'a ye recherche kɛ dɔrɔn k'a banna mhm. fugari de ka mankan ka ca ka tɛmɛ n'o tɛ ni i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn dɔrɔn a banna mankan t'a la sisan i y'a faamuya donc sɔrɔ kira de ko an ka sɔlatu dafani k'ale kan mhm. o sɔlatu dafani kelen sisan o mhm. ne bɛ se k'a ta ka kabako presque kabako kɛmɛ k'i ɲɛna n'a ye sɔlatu mago bɛ yan alahuma sɔli ala muhammadin wa ali muhammadin ne bɛ se ka ko kɛmɛ kɛ n'a ye si ni si tɛ kelen ye wa a bɛɛ bɛ mago dilan a bɛɛ bɛ fɛn di mɔgɔ ma sɔlatu de b'o kɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma o de kosɔn ko muhamadu dɔnni ala k'a di an ni dɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma siseko n'an bɔra yen an bɛ an lamɛnbaga cɛman n'a muso fo denmisɛn ni maakɔrɔ min b'an filɛ an b'o fo k'o tanu k'o waleɲuman dɔn intɛrinɛti nasiraw kan ani lamɛnniw yɛrɛ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛn an ka sababu ɲuman n'o y'an fa ye papa mɛ tibi an b'a fo k'a tanu k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen sisan n'an bɔla yen n bɛ tila k'an fa fo n'o ye papa adi jankunba n'a ka denbayaw k'o san bɛ san ala ka san caman bila an si kɔnɔ k'an fa fo n'o ye papa kulubali ye ka tila ka i yɛrɛ fo k'i tanu k'i waleɲuman dɔn kunun yanni bi ka se n y'o de fɔ n ko an ka ko ninnu ko bi ko tɛ siseko n y'o de f'i ye n ko siseko n ko hali n'amɛdi kɔnɛ ye san kɛmɛ kɛ ni ala ye san kɛmɛ di ne ma an siseko n b'o f'i ye don o don ne ye cogo kɔrɔ ne ye cogo kura o bɛ fisaya ni kɔrɔma ye ka fɔ ko ni dɔnnikɛla bɛ mɛɛn yɔrɔ la k'a ka kow bɛ jigin ka taa siseko nkalonfin Ah, i y'a faamuya fɛn min b'a to ni dɔnnikɛla bɛ mi ka ko bɛ tiɲɛ ka taga ah. hakɛ de b'o kɛ mɔgɔ la mɔgɔ ka hakɛ ani haramu dun eh. n'olu nana wuli i fɛ ka ban i ka musajabu bɛɛ bɛ boli k'i to yen i ye sɔrɔ fɛn fɛn kɛ nkalon kan a bɛɛ bɛ taa k'i to yen n'i ma jija ah. i bɛ dari kɛ ka dumuni kɛ dɛ hakɛ de b'o kɛ mɔgɔ la i y'a faamuya hakɛ ani nkalontigɛ o de b'o se mɔgɔ ma i ma min ye ko i y'o ye parce que dɔɔnin bɛ karisa bolo donc o de de b'a bilala misi saraka bɔ la ka sɔrɔ can tɛ Sisoko n'a hakɛ nana wulila i b'i yɛrɛ ɲini i t'i yɛrɛ sɔrɔ o de kosɔn ko dɔnnikɛlaw ma n ko an ka baara de kɛ i y'a faamuya Sisoko can bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen se mɔgɔ ma tuma dɔ a bɛ se ka kɛ a ka suma mais n'a nana wuli mɔgɔw bɛ kabako tuma mun bɛ cɛ in ka ko la Can de b'o kɛ o de kosɔn nkalon a moteur ka kɛnɛ mais a sɛgɛn ka di fanga t'a la nkalon o can ale moteur ka kɛnɛ tuma dɔ a démarrer man di mais n'a démarrer la i tilala dɛ Sisoko o de kosɔn an bɛ jeunew conseiller yɔrɔ na a ye baara ɲuman kɛ a ye baara kɛ ka wari sɔrɔ fɛn bɛ wari di mɔgɔ ma baara de don Sisoko i bɛ baara kɛ i bɛ sababu dɔ ɲinin a duguma a banna n bɛ taa nafolo baara kɛ bɛ taa nin kɛ nkalon don a y'a bila a ye baara a ye sɛbɛ kɛ dɔrɔn Sisoko a ye sɛbɛ kɛ a banna i y'a faamuya n ta nafolo baara cɛ caman bɛ yen o ye nafolo baara min kɛ n'a nafolo n'o tun y'a ta k'a don commerce la bi bi y'a sɔrɔ o kɛra fɛn dɔ ye mais a dɔw bɛ sigi ka dépense kɛ o n'i k'u ka dépense calculer Sisoko o tagatɔ sira la f'o bɛ kuma o kelen i bɛ fatɔya nkalon d'o kan ka sɔrɔ fatɔya t'a fatɔya t'a bɛɛ ye i y'a faamuya donc Sisoko An bɛ solatu kɛ Aminata den Abdulayi den kan k'an ka sababu ɲumanw bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo k'i tanu k'i waleɲuman dɔn an ka cɛkɔrɔba ɲuman n'an ka musokɔrɔba ɲuman auditeur lamɛn fɛn fɛn b'an lamɛn an b'o bɛɛ fo k'o tanu k'o waleɲuman dɔn k'a fɔ k' ala ka san wɛrɛ jira an na san caman bɛ ala taala bolo ala k'a bila an si kɔnɔ An bɛ an ka groupe mɔgɔ fo n'o ye taribiyati islamiya mɔgɔw ye, unhun, k'o fo k'o tanu k'o waleɲuman dɔn, unhun, ka Sɛki baw fo Sɛki Yusufu Konate Sɛki Mohamɛdi Kone, unhun, k'o fo k'o tanu k'o waleɲuman dɔn Sɛki Mohamɛdi Kone ale muso jigila kunasini, unhun, an b'a fɔ ko Ala ka den balo Ala k'a nakan diya, amin, Sɛki Yusufu Konate yɛrɛ fana ka furu bɛ sɛnsɛnna ka na, unhun, le 19 jeudi min bɛ na kɔfɛta, unhun, sini jeudi kɔfɛta, unhun, an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka an si tɛmɛ a don kan a bɛ muso min furu la o ye ne yɛrɛ ka groupe mɔgɔ dɔ ye n ka association mɔgɔ dɔ de don o ye kunnadiya dɔ ye an b'a ɲinin ala taala fɛ ala k'an si tɛmɛ a don kan ka furu nɔgɔya an balimamuso bɛɛ lajɛlen ye ka Jɛnɛbu Jara fo min bɔra yen ne ye cɛsiri tɔnɔ mamuru bɛɛ lajɛlen fo k'o tanu k'o waleɲuman dɔn ka commissaire Balo n'a ka denbaya fo i y'a faamuya ka sɛki ibrahima tarawele fo abobo dɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni an bɔra segu an ka taxi mɛtɛ international papa daw n b'a fo ka mamadu diko fo trɛsivili yan k'an kɔrɔmuso fo ami kɔnɛ k'an dɔgɔmuso fo kadi kɔnɛ k'an ka kalankɛdenw fo k'o tanu k'o wale ɲuman dɔn ka n tericɛ ani jɛɲɔgɔn n'o ye ibrahim ye an ka kameraman an b'a fo k'a tanu k'a wale ɲuman dɔn ni bɛɛ b'a dɔn ni wuli ye an b'a fo ala k'a n'a sara sisoko n'an bɔra yen an b'an ka kabila mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo na bɛ n kɔrɔmuso n'o ye tante a di babu ma fo segu ka sɔrɔ ka taa divo sɛki abdulayi kabori nin kun n ka sɛku n b'a fo k'a tanu k'a wale ɲuman dɔn ka divo ka divo karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la Ka n yɛrɛ bangebagaw fo yan fɔ Kɔmɛkoro, unhun, ani Kɔmɛkorokaw bɛɛ lajɛlen, unhun, Jurabɔkaw bɛɛ lajɛlen, a jeunesse fara a cɛkɔrɔbaw kan, unhun, a musokɔrɔbaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u tanu k'u waleɲuman dɔn, unhun, Ala k'u mɛn an kɔrɔ, Ala k'u ta fanga d'an ma, amin, ka jeunesse bɛɛ lajɛlen fo, ka Papa Dawu ka segin k'a fo a n'a ka denbayaw, unhun, Sisoko, han, k'an lamɛnbaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo ni folikan kelen ye, unhun, folikan min ka bon ni folikan bɛɛ lajɛlen ye, unhun, folikan min n'i tɔgɔ fɔra i b'a kɔnɔ, n'i tɔgɔ ma fɔ i b'a kɔnɔ. o ye folikan jumɛn ye n'o ye asalamu aleyikum warahamatulayi taala wabarakatu sisoko n'an bɔra yen an b'an ka belebele waliyu cɛ den waliyu fo sɛki abakari usumani fɔdiya den y'a fɔ bɛɛri bɛ yen bɛ to k'a fɔ mɔgɔ na ko musa jaw bɛ cɛ na kojugu mɔgɔ k'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ min de don ne de b'a dɔn kojugu ala k'an don a hɔrɔma na k'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo o salamu aleyikum warahamatulayi taala wabarakatu An bɛ kɔnsan di jsi ma ani bɛɛ lajɛlen ma an bɛ fo fana tso fo anri kɔnɛ ka ka kati yda ye ale de ye a di anmeri kɔnɛ ma an den z ni ma fili ale ye ka kata ye di anmeri kɔnɛ ma ɛɛ an balimacɛ dɔ bɛ yen a ko a tɔgɔ kana fɔ fiyewu ko a y'a kɛ ala ani kira ani kanu kama ale le ko amadu kɔnɛ ko an k'i bɔ hyundai kɔnɔ sisan k'i bila toyota katikati kɔnɔ a otomatikilama i k'a boli k'i lafiya kana sɛgɛn ko vitɛsi donni kɔlɔsi tuma caman a bɛ mɔgɔ sɛgɛn ɔ nkɛ i ka sen kelen ta ka to ka boli hali n'i bɛ taa fɔ burukina k'a boli ka taa ale de ye rafkati san sisoko a miliyɔn bɛ taa seegin la k'a di amadu kɔnɛ ma kanu kosɔn ko a tɔgɔ kana fɔ sisoko cɛsiri bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen se adamaden ma an b'a fo ala de ko kuranɛ kɔnɔ a ko la in sakaritum la azidanakum sisoko ala mɔgɔ man ca dɛ dɔ bɛ n'ale ye ɲuman kɛ n'i m'ale fo ale bɛ dimi mɛ dɔw b'a kɛ olu yɛrɛ t'a fɛ a ka fɔ o de kosɔn kira ka kuma dɔ kɔnɔ ko ko n'i bɛna ɲuman kɛ mɔgɔ ye k'i ka ɲuman kɛ ni kini bolo ye numan bolo kana bɔ a kala ma a kan tɛ bolo ma sisogo n'i bɛna mɔgɔ sɔn i k'a sɔn gundo la maa si kana bɔ a kala ma o de kosɔn n bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ma u ka malo cinq kilo ta ka n'a d'i ma ani nɔnɔ bɔti kelen pe kosɔn k'u b'i filime k'i bila internet kan kan'a minɛ kan'a minɛ na amɛdi kɔnɛ fɛ ne b'a d'i ma y'a faamuya so mɔgɔ tɛ maa sɔn ka tila k'a lebu la non non non non i y'a faamuya tuma dɔ i ye mɔgɔ min sɔn o de bɛ se ka bɔ k'a fɔ karisa ye nin kɛ ne ye mɛ e min bɛ taa a kɛ ka ban maa dama n'i y'a kɛ ala kama ka ban sisogo a tigi sutura i y'a faamuya mɛ bon tuma dɔ mɔgɔ dɔ bɛ to jamana dɔ la ka wari d'i ma nin wari minɛ ka taa nin san k'a di tuma dɔ i bɛ se k'a filime mɛ i b'a filime cogo di i b'a filime de k'a video ci a tigi yɛrɛ ma mɛ tuma dɔ la an kana mɔgɔw bange masaw lebu i y'a faamuya sisogo ne tɛ o kira ka kumakanw don quoi i y'a faamuya i ye ɲuman kɛ mɔgɔ min ye ala ko layini sakaritum lazidanakum n'a ye ne alahu taala wale ɲuman dɔn n b'aw jidi dɔ ye ɲuman kɛ mɔgɔ min ale de ka ɲi ka bɔ k'a fɔ karisa ye nin kɛ ne ye mm. mɛ e min y'a kɛ ka ban e y'a kɛ ala kama ka ban mɔgɔ y'a ye mɔgɔ m'a ye e ka mako foyi de t'o la i y'a faamuya n'o tɛ dɔw bɛ miliyɔn miliyɔn sunkalo kɔnɔ dɔw ye miliyɔn depansiw kɛ sisogo mm-hmm. mɔgɔ ma bɔ a kalama mɛ dɔw ka waa kelen fɛn dili eh. diɲɛ bɛɛ y'o ye la a man ɲi a man ɲi sisogo mɔgɔ ye min di tɛ sunkalo kɔnɔ ne yɛrɛ ye min bɔ n yɛrɛ kun k'a di sisogo a ka ca ni waa bi duuru ye mɛ maa si ma bɔ a kala ma mɔgɔ tilala ka min di n tilala k'o fana di wa a ditɔla k'a fɔ ko a minɛ maa ta ne ta ka ne k'a di gundo la de a fɔra ko k'a di ten de taa ne fɛ n ka so kɔnɔ i tɛ taa sukaro foyi sɔrɔ i tɛ taa sukaro foyi i tɛ taa foyi sɔrɔ yen i y'a faamuya mɛ fo sunkalo wɛrɛ bɛ taa se a malo n'a sukaro pakelen bɛ karamɔgɔ dɔ fɛ yen a bɛ haramu de kan k'a dun ten amɛdi kɔnɛ b'o f'a ye a sɔnna walima a banna o de don parce que a di fɔlɔ ko k'a di dɛsɛbagatɔ ma mɛ aw ye dɛsɛbagatɔ to yen ka taa a sigi ɲɔgɔn kan stocker a ka magasin kɔnɔ a ka malo n'a ka sukaro magasin kɔnɔ ka sɔrɔ kɔngɔ bɛ dɔw la n'a m'a bɔ k'a di lahara n'o bɛ taa kiti parce que ale niyɔrɔ tɛ fan dɛsɛbagatɔw niyɔrɔ de don sisogo ah. ni ka tuma dɔ dɔnkilidala ko ko tuma dɔ ko kulekan fɔlɔ min bɛna bɔ jahanama kɔnɔ ko dɔnnibagaw kulekan don nkalon t'a la o sisogo dɔnnikɛbagaw jogo de b'a kɛ donc faamuyali ko ɲuman ala k'a d'an ma donc sisogo hmm. cɛ min y'a ka miliyɔn caman bɔ k'a don katikati kura la k'a d'amɛdi kɔnɛ ma n b'a fo hmm. ka tanu ka waleɲuman dɔn a nafolo bɔra yɔrɔ min ala k'a falen miliyari caman na wa ala k'a ɲɔgɔn kɛ bɛɛ lajɛlen sisoko an ka to ca kan ca de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen di mɔgɔ ma ca ka si kabako don n'an tola ca kan sisoko mɔgɔ hakili taara k'an bɛ se yɔrɔ yɔrɔ ani tɛmɛ yɔrɔ kan wa bɛɛ lajɛlen dulonnen bɛ jumɛn na n b'o de fɔ n ka zenɛsiw ɲɛ na dugawu ni barika de b'a kɛ dɛ i y'a faamuya n'o tɛ kumasi kelen kɔnɔ yan ah. dɔw ko hali amadu kɔnɛ tɛ moto sɔrɔ k'a boli mɛ n y'a daminɛ moto la mm-hmm. ka na dɔɔni dɔɔni ka na mɔbili kolon boli daminɛ fo ka na se yɔrɔ min bi sisoko nin de ye dɔɔni ye i bɛ yɛlɛ de ka taga dɔrɔn mɛ i jija kan'a to i ka bi yeli o bɛ fisaya ni sini ta ye la la la la o bɛ kɔsegin de yira don o don kura de ka to ka fara a kan ne ka mɔbili min falenna nin na sisan mm-hmm. nin b'a ɲɛ siɲɛ naani i y'a faamuya wa n dalen b'a la min fana bɛ na nin kɔfɛ o bɛ fisaya ni nin ye siɲɛ naani sɛbɛ de b'o kɛ o sisoko an ka sɛbɛ k'an ka baara kɛ an kana mɔgɔw nɛgɛ o de kosɔn n bɛ to ka mandiya dɔ di mɔgɔ dɔw ma waati bɛɛ lajɛlen mandiya n bɛ to ka mandiya dɔ di mɔgɔ ma kado i y'a faamuya kɛ sisan o yɛrɛ fana ye mawada dɔ ye n'i bɛ fɛ mɔgɔ k'i kanu a cent pour cent ka sɔrɔ hali i ma se karamɔgɔ cɛ fɛ yen so i bɛ baara min kɛ a ɲɛ dɔn a banna a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn n'i ye kameramani ye i ka kameramaniya a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn wa n'i ye mɔgɔ ka fimeli kɛ u ka clé a d'u ma a di don na a kɛ ka ɲɛ k'a d'u ma sisoko i bɛ diya u ye jagoya n'i ma taa karamɔgɔ fɛ ka taa nasi ni turu ta n'i ye tayɛri ye kana mɔgɔ duble sisoko eh. i ye rendez-vous min di mɔgɔ ma a bɔ a sira fɛ o ye modèle min d'i ma modèle tɔgɔ kala u ye k'a ɲɛ k'a d'u ma kana taa nasi ta kana taa safinɛ ta kana taa sɛbɛn ta i bɛ diya u ye u bɛ tila ka na kiliyan wɛrɛ d'i ma n'i ye mécanicien ye ni mɔgɔ y'a ka wari d'i ma waa tan minɛ taa minɛn min san kana taa minɛn kɔrɔ ta ka papier verre kɛ k'a jɔsi k'a don a la i y'a faamuya a ye wari min di o minɛn san i k'a don a la sisoko i bɛ diya a tigi ye n'a y'a ka mobili boli k'a ye a kɛra a sago ye sisan i bɛ diya a ye a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ lase i ma don o don a bɛ na i fɛ i bɛ diya a ye ka sɔrɔ ma ka sɔrɔ i ma nasi kɛ i ma turu mɔ mɛ n'i ye nasi ta ka turu mɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i jogo dun man ɲi mɔgɔw b'i kanu u bɛ tila ka taga o bon mandiya fɔlɔfɔlɔ ye min ye dɛ i bɛ baara min kɛ o ɲɛdɔn a banna n'i y'o ɲɛdɔn k'a kɛ sisoko o kanu tɛ ban o kanu tɛ ban an b'a ɲini ala taala fɛ wa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛn bɔ a kun hali dɔrɔmɛ kɛmɛ fila k'a d'i ma sisoko a k'i kanu dɛ kuma tɛ ka miliyɔn caman don fɛn na k'a d'i ma sisoko walayi kanu de b'a kɛ i y'a faamuya hali ni dɔɔnin b'a la kanu fana b'a la sisoko a faamuyali ko ɲuman ala k'a d'an ma n'o tɛ a kɛla ka di caman ma olu t'a dɔn i y'a faamuya kɛ mɛ ni mɔgɔ min b'a kɛ kanu don i y'a faamu ala k'an dɛmɛ parce que an bɛna min fɔ jeunesse ɲɛnɛ an k'an cɛ siri fɛn kelen na o ye barika de ye sisoko barika n'i tun ko dɔ ɲɛna ko bi b'amadu kɔnɛ sɔrɔ kumasi nin cogo in na tan o b'a f'i ma ko nkalon don k'a tɛ se ka kɛ o de kosɔn u bɛ kuma waati bɛɛ ne tɛ kuma baara sisoko baara de bɛ mɔgɔ ɲɛbɔ mɔgɔ la waati min na mɔgɔ concentrélen bɛ kuma na dɛ e k'i ta kɛ baara ye ni baara tɔgɔ ka ban ni baara tɔgɔ bangela don min o b'i jɛya hali mɔgɔ tɛ kuma fɛ i y'a faamu ɛ ninnu ko amadu kɔnɛ bɛna taama sen kan bi e y'a ye dɔ wɛrɛ kɔnɔ min ni kunu ta tɛ kelen i t'i ye ya donc baara donc n bɛ min fɔ jeunesse ɲɛnɛ an ye baara kɛ an ye baara kɛ an kana masaw kɛ yeko filaw ye sisoko mɔgɔ de b'i cɛsiri ka dimi bɔ i fa n'i ba la sisoko su bɛ su bɛ ɲɛnama caman balo la bi dɛ y'a faamuya cɛkɔrɔba b'a ka du dɔ cɛkɔrɔba b'a ka du jɔ a bɛ lahara nin waati in na e min ye dencɛ ye i bɛ yan f'i bɛ taa kɛlɛ kɛ locataire fɛ yen wari nɔfɛ e min ye ɲɛnama ye e ma se k'a kɛ su su bɛ su de bɛ kan ka e balo mɛ i bɛ ban ka taa ziyara k'a la dɔ yɛrɛ fa n'i y'o ɲininka i fa kaburu bɛ min a t'a yɔrɔ dɔn k'a sɔrɔ i fa ɲɛnama a ka hakɛ b'i kan cogo min a fatoli a ka hakɛ b'i kan o cogoya la wi fo ka t'i ni tigɛ don min a ka hakɛ b'i kan i k'i bɛ taa bɔ a ɲɛnama na cogo min ka to ka taa foli k'a la n'a taala alahu taala ka nɛɛma na a wajibiyani b'i kan i ka to ka t'i ɲɛ d'a kan tuma dɔw la i y'a faamuya mɛ i fa ɲɛnama e mako tun t'a la i tun tɛ taa bɔ a la a fatoni kɔfɛ lɛri bɛɛ de bɛ kaburuso la ɲɛjiba bɛ bɔ la yen walahi n'i fa tun bɛ se ka bɔ kaburu kɔnɔ k'i sɔrɔ a tun bɛ tɛgɛ sugu da i ɲɛ kan wa i bɛ taa ziyara min k'a la ni a bɛ kuma min fɔ n'i tun b'a mɛn fo k'i sa i tun tɛ ziyara kɛ tugun mɔgɔ dɔ bɛ taa ziyara dɔ kɛ o bɛ taa mɔgɔ min ziyara a tigi b'i danga cɛkɔrɔba fatura katiye kɔnɔ ɔdɔnasi waa kelen ta a ma se ka san kɔngɔ kɔngɔ de y'a a tɔɔrɔ fo k'a faga ala ta de ye ni ye dɛ mɛ tuma dɔ ni jigitigɛ dɔ b'i kan sisoko a b'i faga ka sɔrɔ i sadon ma se o i y'a faamuya o cɛkɔrɔba fatoni kɔfɛ a kɛra aw ɲɛna katiye kɔnɔ a taara sutura mɔgɔ si tun tɛ taa bɔ a banabagatɔlama na ɔdɔnasi tun tɛ san dumuni ɲuman yɛrɛ tun tɛ sɔrɔ ka dun a fatoni kɔfɛ a bɛ ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ taa ziyara kɛ ala a kana a yɛrɛ sɛgɛn a bɛ taa danga de ɲini a tɛ taa ziyara la o aw bɛ t'o ziyara min kɛ a bɛ kan ka min fɔ n'a tun b'a mɛn a tun tɛ ziyara kɛ tugun donc mɔgɔ ɲɛnama i se ye hɛrɛ min ye a k'a ye i fa n'i ba ɲɛnama i se ye min ye o kɛ cɛkɔrɔba ka fatu waa fila ordonnance kosɔn e ka taa e ka taa walima a ka fatu kɔngɔ kosɔn e bɛ taa ala minɛ ka taa misi san ka taa malobɔrɔ san ka na k'i bɛna saraka bɔ i bɛna na mun saraka de bɔ i bɛna saraka sugu jumɛn de bɔ caman bɛ malo malo ni misiw san saraka kɛ sisoko dangadenw de don o fakɛ mako t'a la ɛ ko a i bɛ i b'o misi n'o malo min san o ko an bɛna a di ala ma o ala de bɛ jigin k'a dun wa o bɛ i fa su de bɛna n'a dun wa nka i bɛna n'a di mɔgɔw de ma Ah, mais n'i tun y'o wari ta k'i fa furakɛ an n'a fatula i ma besoin ka jama wele i se ye min ye ka dɔ jigi tugu dugu dɔrɔn a banna Sisoko ah. donc an masaw ɲɛnama an masaw ɲɛnama Sisoko tuma dɔ i bɛ mɔgɔ kɛmɛ fila wele ka misi faa ka saraka dɔ bɔ ah. i bɛ taa mɔgɔ jigitigɛlen dɔ sɔrɔ mɔgɔ min cɛ sara ka a n'a denw to yen sisoko sotigi ka ɲi ka na sini ka na waa tan kɛ e ka dogo su in na ka taa waa kɛmɛ d'a ma sisoko o baraji ka bon ka tɛmɛ e ka a bɛ karamɔgɔ bɛɛ wele k'u ka na sigi ka dugawu kɛ i fa su walima i ba su kan o baraji ka bon n'o ye siɲɛ kɛmɛ o de kosɔn tuma dɔ n ko jeunes ma a kana a yɛrɛ sɛgɛn ka na anw karamɔgɔ fɛ tuma dɔ e ka mɔgɔ jigitigɛlen dɔ ɲini k'a jigi tugu tuma dɔ e garisɛgɛ bɛ dayɛlɛ i ka siri bɛ tigɛ ka sɔrɔ i ma se karamɔgɔcɛ fɛ yen i y'a faamuya musokɔrɔba min dɛsɛlen don n'a ye daraka dun bi a t'a dɔn a bɛ tilela bɔ yɔrɔ min e ka waa kelen walima kɛmɛ naani ta ka taa d'o ma o bɛ min k'i ye tuma dɔ ala an ka waa kɛmɛ baara tɛ se k'o ɲɛ i ye sisoko a bɛɛ tɛ karamɔgɔfɛ taga ye sisoko Donc bi i bɛ ka i bɛ ka i bɛ k'an lafa. Donc jeunes unhun, an ka baara kɛ, unhun, an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, unhun, an k'u dɛmɛ u ka kow la Sisoko, unhun, an ka sabali, unhun, an ka baara de kɛ Sisoko, baarakɛla ka di bɛɛ lajɛlen de ye Sisoko, n'i ye baara kɛ ah. i bɛ diya i fa ye, i bɛ diya i ba ye, o de kosɔn n ko jeunes ma, unhun, a ye karamɔgɔ nɔfɛtugu ninnu a ye caman bɔ a la. I bɛ se ka tile saba tile fila kɛ karamɔgɔcɛ kɔ ka tile saba kɛ ka baara kɛ k'a ɲini k'a di i fa n'i ba ma mais i tugulen bɛ karamɔgɔ kɔ vingt-quatre sur vingt-quatre aw bɛ sogo dun yen a bɛ malo dun a bɛ fɛn bɛɛ to kɛ i fa n'i ba dalen bɛ so kɔnɔ ni sanji bɛ na ji bɛ jigin olu kan olu tɛ dumuni ɲuman sɔrɔ ka dun donc dɔ bɛ kabato dun kan malgré k'i bɛ ka Seku kɔ danga b'i nɔfɛ Seku ka dɔ tɛna mako foyi de ɲɛ i ye i hakili to i bangebagaw la sɛku mana kɛ cogo cogo i fa ni ba ka fisa ni sɛku ye kɔn ko i fa ni ba kɔfɛ i ye sɛku ye ni fa ni ba tun tɛ i tun bɛ sɛku bɔ min n'o tɛ sɛku nɔfɛ tugu tɛ haramu ye dɛ mais a kɛcogo o bɛ na ni haramu ye a la k'i fa ni ba to tɔɔrɔ la ka taa ne t'o kɛ maa si ye i y'a faamuya ne t'o kɛ mɔgɔ si de ye sɛku ka di ne ye karamɔgɔ ka di ne mais ne fa ni ba de ka di n ye ka tɛmɛ olu kan donc jeunes an ka hakili to o yɔrɔ la surtout a musomaninw fana waati bɛɛ aw de bɛ sɛku nɔfɛ voyage janjanw na yen i masa bamuso bɛ a yɛrɛ de b'a ka fini ko a yɛrɛ de b'a ka minɛn nɔgɔ ko a b'a ka fɛn bɛɛ tout kɛ danga b'i nɔfɛ i hakili bɛ min na dugawu min na i tɛna o sɔrɔ yɔrɔ la i hakili to i masaw la a ɲɛ i bamuso ye fɔlɔ e bamuso bɛ ɲun ɲɔ ɲun ka taa si i bamuso b'a ka fini ko i bamuso bɛ mɔgɔ wɛrɛ de wele ka na a ka baaraw kɛ e bɛ diɲɛ yaala sanfɛ ko sɛku ko sɛku koɲumankɛla i bamuso ka du kɔnɔ baara bɛɛ kɛ ka ban n'i tilara o la taa sɛku fɛ yen i bɛ se min na i bɛ se duwawu ɲini min na i bɛ se baara misɛnnin min na t'o kɛ o yɔrɔ la maa ma fɔ k'i k'i ba ka baara to yen ka voyage kalo kelen kalo fila semaine saba o tuma mun don a faamuyali koɲuman ala k'a d'an ma ayiwa alhamdulilayi rabil alamin an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna tɛ se ko dalu ye tiɲɛ ye n bɛ to k'o de fɔ waati bɛɛ mais a kana nata amadu kɔnɛ ka dalu nin na cogo di a kana nata ne ka dalu la a bɛ nata fɛn fɔlɔ min yɛrɛ la a ye nata a ba n'a faw la tuma dɔ i ba min kɛ bɛ ka fini kolon don fini nɔgɔ don i t'a jate i bɔra o muso in de la n ko tuma dɔ hali n'i ko dɔ y'a bamuso yira i la a tɛ sɔn k'a ba yira mun kosɔn parce que a bɛ malo ale ba yecogo man ɲi i b'ale ye dugu kɔnɔ ye cogo min na ka fɔ i bɛna taa ale bamuso ye a bɛ maloya tuma dɔ a bɛ taa il préfère ka taa mɔgɔ wɛrɛ bamuso yira ko n bamuso de ye nin ye ka sɔrɔ a ba tɛ parce que o musokɔrɔba tɔgɔ yecogo ka ɲi n'ale ba ye ka sɔrɔ ale dangaden ale b'o tɛ mɔgɔ min yira o tigi fana den de y'ale labɛn tan i y'a faamuya donc a y'a hakili to a masaw de la fɔlɔ i y'a faamuya nos premiers marabouts c'était ce sont nos parents a masaw de ye ko nin bɛɛ ye fɔlɔ seko iza wagati kabako baara bɛ amadu kɔnɛ bolo iza wagati a y'a tan o baara bɛ ne de bolo min bɛ baara saga ku la o bɛ ne de bolo i y'a faamuya seko ma deli ka nin f'i ye fɔlɔ seko n y'a f'i ye n ko dɔɔni a kuma caman man di n ye tabali kan yan bon kɔnɔ mɔgɔw bɛ ne dɔn yen i y'a faamuya ni k'a bɛ fɔ fɛn ma ko siru o bɛ ko batiniya batiniya ye fɛn ye fɛn min dogonin don nka bɛɛ t'i la kɛnɛ kan siru fana ye fɛn ye fɛn min dogonin de don secret de don i y'a faamuya gundo de don donc sisoko izawagati saga ku a baara izawagati aya tan i ɲɛ bɛ mɔgɔw bɛ siran yasini ɲɛ ko mun ko kɔlɔn b'a kɔnɔ i y'a faamuya wa izawagati kɔlɔn tuma dɔ n'an k'a mafilɛ a ka dun ka tɛmɛ hali yasi kan eh? o de kosɔn izawagati bɛ baara ka di caman ma k'i bɛ garizigɛ sɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ mais dɔ bɛ kabi olu y'a kɛ kalo min na walima san min na olu ma hɛrɛ y'u ɲɛ na fo ka na se bi an bɛ yɔrɔ min mais izawagati de baarala ka d'u ma kɔlɔn bɛ izawagati kɔnɔ f'i k'o de ɲɛɲini k'a dɔn sisan i y'a faamuya ni k'ala yɛrɛ dun ko kuranɛ kɔnɔ a ko taarifuni kabila an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayifa taabuduni ala ko kuranɛ kɔnɔ an k'ale ala taala dɔn yani an k'a bato ko n'an m'ale ala dɔn an bɛna a bato cogo di an ye dalu dɔn ka sɔrɔ k'a baara n'an ma dalu dɔn an bɛna dalu baara cogo di o de kosɔn minnu concentré bɛ ka to ka internet dalu ta ka sigi ka to ka mɔgɔw nɛgɛn ah. a y'a yɛrɛ kɔlɔsi n y'o de fɔ n ko i concentré bɛ internet dalu kan cogo min ah. walahi n'i concentréla i fa ni ba kan ten i bɛ hɛrɛ sɔrɔ i y'a faamuya sisoko dalu bɛ ɲɛɲini de wa n bɛ ko kelen fɔ mɔgɔw ɲɛna sisoko a concentré bɛ internet dalu kan cogo min a tɛ se ka mako ɲa ye o cogoya la ne de b'o fɔ bi i y'a faamuya parce que mɔgɔ min bɛ dalu mɔgɔ min bɛ kan ka dalu in fɔ ale ye dalu sɔrɔ ni barika min ye n'o barika tɛ e la a tɛ se ka jaabi ma bi

sisan fo ka fɛn yɛrɛ barika de sɔrɔ fɔlɔ de fo ka barika de ɲini ni barika tɛ ko la a ti ɲa o de kosɔn n ko i ma n ko ala tɔgɔ ba bɛ caman bolo mais fa tɛ caman ka ala tɔgɔ la ni cɛ dun ni muso dun ma jɛ o ti kɔnɔ ta n'i ka ala tɔgɔ bɛɛ ye ba ye ni fa t'a la a bɛna den jumɛn de sɔrɔ y'a faamuya donc mɔgɔw an ka barika de ɲini ka don ko ninnu na n'o tɛ dalu min bɛ di tuma caman a caman bɛ a ka ɲi i y'a faamuya a caman ka ɲi mais tuma dɔ e min b'a kɛ a tɛ se ka ɲɛ i bolo a tɛ i tɛ se k'i sago sɔrɔ a la hali n'a tigi ko a bɛ kɛ tile saba e bɛna kɛ kalo kelen a tɛna kɛ o parce que a tigi ye barika min ɲini e m'o ɲɔgɔnna ɲini sa i y'a faamuya et puis tuma dɔ anw bɛ kan ka daluw di internet kan an ɲɛna ko mun de i y'a faamuya c'est intérêt sisoko diɲɛ yɛrɛ sigilen bɛ intérêt de kama koyi n'i mana mɔgɔ ye diɲɛ fɛn fɛn kɛli la a bɛ nata dɔ de kɔ ni nata tɛ ko o ko la an tɛ don a la ni nata yɛrɛ tun tɛ est ce que ne bɛ na yan sisan ni nata yɛrɛ tun tɛ yan e tun tɛ baara kɛ yan o i y'a faamuya donc diɲɛ yɛrɛ sigilen bɛ nata de kan de i y'a faamuya nata ko don n'a fɔra bi ko janama n'alijinɛ ko tɛ tiɲɛ caman ka seli bolo bɛ jɛn dɛ sisan an tɛ don bɛɛ détail la sisan An bɛ min fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn a ye barika de ɲini an ni mɔgɔ ye dalu dɔ fɔ tɛ tuma bɛɛ bɛ se ka wuli a karamɔgɔ vraiment ne ye dalu ta mais vraiment a kun ma bɔ ni mun ye o bɛ bɛ se ka taa u bɛ an nin ye dalu ta internet kan tɛ yanni ka baara ŋaniya siri kɛmɛ naani kan ou bien waa kelen ou bien waa fila kan musokɔrɔba dɔ ɲini quartier kɔnɔ walima sɛgɛnbagatɔ dɔ ɲini dɛsɛbagatɔ dɔ ɲini yatiimaden dɔ ɲini ou bien taa kalanyɔrɔ ka taa yatiimaden dɔ ka kalo kelen kalan wari sara walima kalo fila kalan wari sara walima kalo saba kalan wari sara i bɛ sɔrɔ ka na dalu nin baara i b'a ye a bɛ ɲɛ i bolo à partir d'aujourd'hui ni min y'a dalu ta n'a ma kɛ ninnu dɔ kɔrɔbɔ i ka fili i ka barika ko dɔ kɛ bani i y'a faamuya ko nin tɛ jaabi ten o de kosɔn hali karamɔgɔ sarakabɔbali a ka ko laban a mako bɛ sa tuma dɔ ala tɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'a fɔ janko ka fɛn d'a ma i y'a faamuya parce que mɔgɔ fɛ dɔrɔn ko c'est le karamɔgɔ de ka ɲi ka recevoir karamɔgɔ doit donner aussi n'i k'i bɛna filɛ ko sɛgɛn tun bɛ kira kan ko gɛlɛya tun bɛ kira kan kira ka gɛlɛya daminɛna waati jumɛn jama cayala kira kɔ waati min kira ka degun daminɛna o waati le mais chez nous ici c'est le contraire ni jama bɛ caya annu fɛ waati min o lala an ka ko bɛ yɛlɛ ka taa an bɛ wari sɔrɔ ka taa parce que mun kosɔn n'o nɛ ba dɔn o nɛ tusu pa ah, i y'a faamuya ah, o de kosɔn Cheikh Dɛmɛ ka di ne ye Bingerville kojugu i y'a faamuya ah. ale de bɛ wari bɔ k'a kɔmɔgɔw dɛmɛ k'u ka ko caman kɛ sisan o tuma don an yɛrɛ ka teli ni ala ye a seko vraiment dugawu kɛ n ye sa ne mako bɛ waa duuru la ka nin kɛ sini yanni seko ka sigi o dugawu banbali la ni seko yɛrɛ y'a bolo don a kun ka waa duuru bɔ ka di o man teli n' ala ta ye wa o ka teli n'ala ye i y'a faamuya tuma dɔ mɔgɔ bɛna sigi waa tan b'i kun mɔgɔ bɛna gdo dɔ fɛ a ca karamɔgɔcɛ wala dugawu kɛ ne ye mais ne mako bɛ waa fila de la ka ci ba a ca an bɛ dugawu k'i ye a sɔnna a bɛ ɲɛ waa tan bɛ n kun ne ka waa fila bɔ ka di o man teli n' ala ta ye wa eh. tuma dɔ an y'ala yɛrɛ to a ka lafiya sa an yɛrɛ bɛ se ka ko min dilan k'o dilan k'ala to yen k'o ka ca ala ma o eh, eh. ala ka dilan ala ka dilan e bɛ se ka min dilan o dilan kɛ tuma dɔ hali waa kelen mako ni mɔgɔ nana ko dugawu kɛ n ye i bɛ e vraiment an ka fatiya ta n tɛ fatiya fɔ ye donne moi l'argent cinq mille di an ma t'an mako dilan mun fatiya de b'o ye ne bɛna taa fatiya cinq mille dɔrɔn n bɛ taa fatiya ta n tɛ taa miliyari fatiya ta donc sisan an bɛ fɛ ka min fɔ nin ye izawagati ka côté ye seko a kabako bɛ amadu kone bolo ni kan b'i da n b'a baara ka d'i ma ni kan t'i da to i ka so siseko je n'aime plus les travaux à peu près i y'a faamuya baara dɔ bɛ musarakali t'olu la siseko k'i kɛ k'i bɔ kɔ kɔ la k'i bɔ kɔmɔgɔya la k'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye izawagati aya tan baara o b'a kɛ iza wakati saga ku baara e so kabako bɛ dɛ ah, ah. o de kosɔn cɛ dɔ bɛ mali la mhm. a ka di n ye kojugu mm. tuma dɔ m'a ka emission si o b'a wele ko amidu so mhm. a bɛ mali la m'a ka fɛn caman si n'a bɛ kuma iza wakati kan n bɛ sigi ka to ka yɛlɛ ko tellement a ka di n ye mhm. so kabako de bɛ iza wakati ye kabako yɛrɛ yɛrɛ de b'a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ i b'a mɛn ko banque mondiale ale de ka bon n'a bɛɛ ye kɛ iza wakati y'o ɲɔgɔnna de ye o i y'a faamuya wa iza wagati fana iza wagati kuranɛ kɔnɔ iza wagati dama tɛ mm. tuma dɔ sura dɔ bɛ yen mɔgɔw bɛ bolila a ɲɛ Sisoko n bɛna a kɛ ka kabako yira mɔgɔ la n'o ye tabatiya da ye eh? tabatiya da kelen kelen tabatiya da jigila danga de kama o a jigila ka kira mɔkɛ de danga ni n ma fili abulabi tabatiya da jigila ale de kama i y'a faamuya tabatiya da jigila ka dangali de kɛ i y'a faamuya mais a jigila ka dangali de kɛ mais a bɛ se ka kɔmɔgɔ kɛ ɲamɔgɔ ye tabatiya da ne b'a dɔn sisan kabako b'a la o sɔrɔ yɛrɛ ka di kojugu i y'a faamuya ala ye mɔgɔ min danga kira ye mɔgɔ min danga est ce que n'i b'o tigi danga i tɛ baraji sɔrɔ wa mais caman bɛ se hali dɔ t'a kalan seli la dɔw yɛrɛ fɔ ee eh, ni mɔgɔ b'a kalan seli la kana tɛmɛ a ɲɛ fɛ dɛ kabako don ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma segu segu izawagati baara mm. segu cɛ o cɛ mm-hmm. n'i b'a fɛ ka bɔ i yecogo la k'i kɛ yecogo wɛrɛ ye mm-hmm. izawagati saga kukala baara mm-hmm. izawagati aya tan baara ne b'a dɔn n ma deli ka kuma fɔ wa n filɛ nin ye k'a fɔ ne bɛ diɲɛ kan o kan bɔ n da i bɛ taa sɔrɔ n y'a kelen fila saba kɛ k'a ye ka wa man ara la b'i da de n'i bɛ mɔgɔ min b'a fɛ k'a sɔrɔ i ma deli k'a kɛ ne t'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna o de kosɔn kabi ne tun bɛ ala tɔgɔ ɲini na cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ siran o tɛ sɔn ka ala tɔgɔ di ne ma i y'a faamuya tuma dɔ lon dɔ cɛkɔrɔba dɔ taara en deux mille quinze cɛkɔrɔba dɔ taara n sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ fɛ a ka cɛkɔrɔba tɔgɔ wele bon kɔnɔ ko nin kamalen in mhm. i b'a fɛ ka dalu min d'a ma n'i ma la a la kan'a d'a ma n'o tɛ a b'i lebu dɛ ne tun bɛ ten de Sisoko ka dalu di e ta ni ta a ye tere i y'a di ne ma yɔrɔ min na ne b'a k'i yɛrɛ fɛ ni n bɛ ni n taara ni n voyagera de ka t'i nɔfɛ mhm. n b'a k'i fɛ yanni n ka segin n bɔyɔrɔ la mhm. donc caman tun bɛ siran ne ɲɛ de i y'a faamuya donc cɛkɔrɔbaw yɛrɛ tun bɛ ne lakali ɲɔgɔn ye de i mana fɛn o fɛn fɔ ne b'a ɲini k'a di n ma i jija a ka kɛ dɛ n'a ma kɛ dɔrɔn ne bɛ t'i ka so baba nin ma kɛ dɛ n'i ma deli k'a kɛ kan'a di yan i y'a faamuya donc segu n'i b'a fɛ ka kisɛ baara dɛ f'i k'o de kɛ o de kosɔn e nana ala tɔgɔ ye dɛ an ma change i bɛ nin di yan i bɛ nin di ne t'o kɛ o mm, mm. parce que ne ye tɔrɔki nana telefɔni tɛ o ne ye n ta sɔrɔ sɔrɔ cogo min na ne b'a dɔn i y'a faamuya ne ye tɔɔrɔ min kɛ wa barika min bɛ ne ta la ne b'a dɔn donc ne t'o tɔɔrɔ k'i kɛ i y'a faamuya donc so kow ka ca Kow bɛ- donc izawagati Ah. seko n bɛn'o kunfaya kun dilan k'a di mɔgɔw ma i y'a faamuya Ah. jɔ ne ka ko k'a fɔ n mako bɛ mɔgɔ caman na ne mako t'o la dɛ non non non non Ah, a mago bɛ mun i na bɛ ne wele di n tɔgɔ de ye tan n bamuso tɔgɔ tan n b'a fɛ ka nin kɛ n'a bɛ taa n'i ye ne b'a fɔ n a bɛ taa n'i ye o de kosɔn ka fɛn bɔ mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ bi naani o tɛ ne fɛ yen n y'o de fɔ ko ne de ye vip ye a bɛ woloma na a bɛɛ tɛ kɛ ne fɛ i y'a faamuya i bɛ na da an b'a lajɛ o de kosɔn ko kiliyan sago tɛ kɛ ne fɛ n'i b'a fɛ k'i sago kɛ i b'a k'i ka so walima i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ n'i nana ne fɛ ne sago min ka di ne ye ani min bɛ taga ni e ye min bɛ bɛn i ma ne b'o de kɛ ka d'i ma mais ne bɛ nin ne fɛ to i ka so o tɛ kɛ ne fɛ yen n'i nana ne fɛ n'i k'i bɛ nin ne fɛ ne b'a fɔ nin tɛ taa n'i ye min bɛ taa nin o de bɛ nin o ta ne bɛ te de nimorota sa an bɛ kɔ ni ne awa sansan morikɛ mɔgɔ don Ameriki kɔnɔ morifiyadi ale don sa san fɛ gkura b'a fɔ ko Ameriki kɔnɔ a filɛ nin awa kumasen farimasi mara ni awa ala tɔgɔ mun en tout cas

a tɛ bila yɛrɛ i y'a faamuya parce que bɛnri an tun ye layidu ta an bɛna safunɛ na fu di mɔgɔ ma kɛmɛ fila fila an tagala dɔ ko a taa caman fana ma sɔrɔ donc o de kosɔn an nana seli bannen dɔn an ye dɔ wɛrɛ kɛ tugun a bɛna di mɔgɔ ma kɛmɛ fila kelen kelen ka kɛmɛ na a bɛna di mɔgɔ ma kɛmɛ fila kelen kelen natugu fo ka taa sɛmɛni ban n'i nana i bɛ kalankɛden ɲini Ibrahima a bɛn'a d'i ma ne kɔni n'i mako bɛ ne yɛrɛ la ka ne ye o tile fila ye dimasi ni jeudi jeudi ni dimasi n'o tɛ i tɛ ne y'i ɲɛ na i y'a faamuya mais n'i bɛ safunɛ kɔ i mana taa diɲɛ don o don taa Ibrahima bɛ safunɛ na fu ta k'a d'i ma k'a ko cogo f'i ye i bɛ taa ko wa i sago bɛ sɔrɔ wa dɔrɔmɛ kɛmɛ fila de don fo ka taa sɛmɛni ban parce que an tun y'o layidu de di mɔgɔ ma waati b'a nɔ na bolo i b'a kɛ segu n bɛna siri tigɛ n'a kunsaya kun de ye baara ka di mɔgɔ ma dɔgɔ bɛ tigɛ ni fɛn min ye jele dɔgɔ bɛ tigɛ ni min ye ni tubabuw k'a ma ko ansi bɛ kɔ a la Ahan. i y'a faamuya Ahan. ni bamananw k'a ma ko jele jele dɔ fɔ dɔw f'i b'a fɔ ko jende n'o tɛ dɔw t'a lɔn jende i y'a faamuya nɛgɛ dɔ de don baara dɔ de bi k'a kan ka n'a nasi ta ka d'i ma i ka t'i ko su saba n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye su naani a banna i y'a faamuya n'i y'a ko su saba walima su naani ko sɛmɛni ban i ma yɛlɛma dɔ ye amadu kɔnɛ wele o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ i y'a faamu sisan ko an ni danga b'i nɔfɛ an bɛ min fɔ dɔrɔn tuma dɔ an tɛ kuma de ka mɔgɔ encourager n'o tɛ dangaden a mako bɛ ɲa ni e karamɔgɔ n'a y'a sɔrɔ e karamɔgɔcɛ tɛ dangaden ni duwawu bɛ e karamɔgɔcɛ kɔ ni barika b'i kɔ e bɛ se ka dangaden mako ɲɛ wa dangaden bɛ hɛrɛ sɔrɔ mɛ dangaden bɛ malo de ka hɛrɛ to a kun dangaden ka kɔnte de bɛ bɔ waa fila kama ka sɔrɔ waa tan b'a kun o de kosɔn a bɛ fɔ ko bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi danga la fɛn ɲɛnaman tɛ i y'a faamuya ji de n'a baarala k'a d'i ma n'a nasi bɛ baara k'a d'i ma i bɛ taa ji de i b'a bila tasuma na a bɛ kalaya n'a kalala dɔrɔn i b'a ni nasi ɲagami dɔrɔn i b'i ko n'a ye a banna i y'a faamuya wa tasuma yɛrɛ tɛ minnu fɛ minnu tɛ tasuma sɔrɔ n'i nana dɔrɔn amadu kɔnɛ yɛrɛ bɛ da yɛlɛ ka tɛmɛ i b'a ko amadu kɔnɛ yɛrɛ fɛ i y'a faamuya n'i y'a kosɛbɛ n'i y'a kɛ tile saba a bɛ n'i ye cɛ ye tile saba n'i ye muso ye tile naani n'o banna ka ban ala sɔnna a ma diyagoya i bɛ fɛn dɔ y'i ɲɛ na i bɛ yɛlɛma dɔ kɔni ye i b'a ko k'i to cogo min na tile wolonwula tɛ dafa k'i to cogo la non non i bɛ yɛlɛma ala tɛ sɔn o de la ko mɔgɔ tɛ siran ka kunnafɛn ko nin ɛso eh, min ye kunnafɛnko ye ah. min ka y'an ka kuma man ca la ten caman kɛnɛ kan n'o tɛ mm. kunnafɛnko la antɛni sanfɛ yan mm-hmm. ka k'amadu kɔnɛ yɛrɛ kodɔn yɛrɛ a daminɛna ni kunnafɛnko de ye y'a faamuya mm-hmm. n'i ma da kunnafɛnko la n'i bɛ fɛ ka sɔn a ma na amadu kɔnɛ fɛ n bɛ to k'o de fɔ musow ɲɛna mm-hmm. a ye ji da taga na a y'a dabila n'o tɛ a bɛ taa a yɛrɛ faga don dɔ fu a ye taa nɔnɔ bɔn ji la dɛ a ye taa nin syɛ kan tigɛ dɛ a bɛ taa nin kɛ ten ɛ dɛsɛbagatɔw bɛ misiri da la olu ma tila sogo yɛrɛ sɔrɔ k'a ɲimi fɔlɔ e bɛ taa kan tigɛ k'a fili an fɛ yen i y'a faamuya a ye nin bɛɛ dabila a ye na m'a furu siri a m'a furu foni dɛ sisoko an ka nin bɛɛ tu to yen kunnafɛn bɛ ɲɛɲini ala sira kan wa sago bɛ sɔrɔ suratu jini bɔra mun de kama O de kosɔn minnu ko jina ko tɛ can ye olu t'a kalama de ni jina ko tɛ can ye ala t'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wa ma kalatu li inisi wali jini ila liyabuduni ala k'ale ma jinɛ ni adamaden dan foyi kama fo k'ale ala tala bato ni jina tun tɛ mun na ala bɛ jina kuma fɔ ala dun ko kuranɛ kɔnɔ inalaha la yukulifu limiyadi jina ko ye wulibali ye mɛ fo i k'a ɲɛɲini k'a dɔn ka sɔrɔ k'a kɛ Wa ne de b'a dɔn jinɛ b'i ka nafolo cɛn a b'i ka furu bali a b'i ka feerekɛ ko ɲagami a b'i bila kunkolodimin gbɛlɛ na a b'i bila kɔnɔdimin gbɛlɛ na sisoko kunnafɛn bɛ muso dɔ ka koli kɛ muso ka yafa muso dɔ ka koli bɛ na a bɛ taa semɛni kelen dɔ ta bɛ taa kalo kelen la tuma dɔ kunnafɛn cɛman kafiri a b'a lase muso ma wa kunnafɛn fana bɛɛ tɛ gbɛn ka bɔ mɔgɔ kunnafɛn dɔ bɛ n'i y'a gbɛn k'a bɔ mɔgɔ kɔ o y'i mako sanin ye pewu a y'a ɲini a ma jɛni a y'a bugɔ a y'a kɛ tan i b'i yɛrɛ mako sa o a y'a bugɔ a y'a jɛni e le nana e bɛ jina yɛlɛ k'a bugɔ n ko mɔgɔ min dalen b'i kɔ i bɛ bugɔli min kɛ a bɛɛ bɛ jigi a tigi de kan n k'a faga n k'a su don n'o tɛ jina ɲɛ karamɔgɔ ɲɛ a bɛ boli ka kulusi to yen o de kosɔn jina min y'i kanu cogo o cogo n'a bɛ fɛ ka na e ma a bɛ na e ma sawura wɛrɛ la min ni a ka jinɛya sawura tɛ kelen n'i ɲɛ dara a kan i mana i ko cogo o cogo seko i bɛ tunu dɛ cɛ kelen min ye jinaw ye face à face k'o tubi ka don ala ko fɛ badara ali de y'a kɛ n'o ye alu bɛtiw ka cɛ belebele zulfaka tigi ale de y'a kɛ o de kosɔn ko n'i bɛ alu bɛti dalu fɛ f'i bɛ don kira ka so mɔgɔ fɛ i bɛ don alu bɛti mɔgɔw fɛ yen i b'a sɔrɔ i de se o o de kosɔn ne ka fari kuma na ten mun kosɔn badara ali ani imam hasan ani imam hussein ani muhamadu sala salam ani fatumati zara olu ka gundo bɛ ne bolo i y'a faamuya kira ko a bɛ taa ka fɛn fɛn fila min t'an bolo dɔ bɛ kuma dɔ tɛ kuma dɛ min bɛ kuma o ye kira n'a somɔgɔ de mɔgɔ duuru de don muhamadu salalahu wa salam imam hasan imam hussein fatima zara i y'a faamuya ani ali mɔgɔ duuru de don i y'a faamuya o ye alul bɛti mɔgɔ ye sisoko a faamuyali ko ɲuman ala k'a d'an ma eh, so hami bɛ minnu na o ka se amɛdu kɔnɛ fɛ dalu de bɛ yen alul bɛti dalu bɛ yen dɔ ko ko fo n ɲininka kuma mɛ ɲininka ko ayiwa eh, eh, wari tɛ sigi wari tɛ sigi bolo kɔnɔ segu wari tɛ sigi o ko dama dama b'o kɛ i y'a faamuya tuma dɔ ni i nege fana b'a kɛ wari tɛ sigi bolo e bɛ waa e bɛ waa saba sɔrɔ kalo la ah waa saba e b'o de sɔrɔ kalo la mɛ yanni kalo ka sa e ka dunta ka ca ni waa naani wari bɛ sigi cogo di i y'a faamuya ou bien e bɛ kɛmɛ wɔɔrɔ sɔrɔ tile kɔnɔ ah e bɛ kɛmɛ naani kɛmɛ fila e b'o don connexion na kɛmɛ fila bɛ di sungurun ma e bɛ kɛmɛ kɛmɛ ta ka dumuni kɛ wari bɛna sigi cogo di i y'a faamuya ah. mɛ ni wari tɛ sigi bolo yɛrɛ yɛrɛ mhm. sisoko na o dalu b'amɛdu kɔnɛ bolo ma baara k'a di ma tuma dɔ kɔngɔ bɛ kɛ komi a bɛ ji minnɔgɔ bɛ kɛ komi a bɛ nege tigɛ tuma dɔ wari b'i kun i tɛ fɛ ka bɔ ka taa san i y'a faamuya donc o dalu bɛ yen mhm. donc n'i bɛ fɛ wari bɛ sigi bolo mhm. fo k'i fana i b'i nege dɔgɔya wala n'o n'i y'o kɛ ka ban k'a fɔ wari tɛ sigi o dalu bɛ yen ka faamuyali ko ɲuman ala k'a d'an ma a bɛɛ lajɛlen bɛ kuranna kɔnɔ an b'a fɔ hami dogolen ni bangelen ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya san kura caman bɛ ala tala bolo ala k'a bila an si kɔnɔ an balimamuso ma furu sɔrɔ ala ka furu ɲuman d'o ma minnu bɛ furu kɔnɔ ala k'o n'u furu ɲɔgɔn bɛn kelen ma an balimacɛ min ma furu sɔrɔ ala ka furu ɲuman di hami bɛ fɛn fana min bɛ se ka fɔ ni min tɛ se ka fɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka garisɛgɛw foni ala ka kɔrɔta di ala k'an wasa ala k'an to tiɲɛ sira kan sisoko i y'a faamuya tiɲɛ de bɛ laban dɛ an b'a fɔ arajoso in ala ka barika don a la